Good morning, good afternoon, good evening. Onye ma kochi ya zero. Onye isi Ezikeọba Agụ Silas ana m ekele gị. Ndị igwe ha nọ n'Igbo Eze North ana m ekele unu. The digital mayor ana m ekele gị. Ndị ha Enugu Ezike jiri biri Igbo Eze North jiri biri ana m asụ m ekele dịrị ọha ile ha. happy sunday to everybody ee eh, ndị be anyị ihe m ji bịa na taa bụ na a sịrị na ekwughị ekwu mere ọnụ ma anụghị anụ mere nchi merere n'anya ọrụ ihe m na-afụta na-ekwukebe okwu gbasara be anyị bụ na dịka ịrụ ọrụ security to the highest level

ma abịaghị nwaanyị nwe ihe neglect ndị na-asị na nsogbu adịghị ma na ọgwụma ka m gwunu ụlọ afọ ndị fa na-ekpogori nama ụmụntakịrị chụfuru megbu ka nọ n'afọ anya anyị nọ ma onye m na-asị na ụmụntakịrị nọ n'afọ bụ na afọ megbu dara na ha ụfọdụ ga-agbakọsọ te ndị na-enye na sị na ebe bụ na-abịa na ya dị ekpoli ụmụntakịrị gbajere ọnịcha ha nọdụga gbajere Nnewi ha nọdụga on their way emechi arrest barista Ugwuanyị senior lawyer onye Enugu Ezike experience ya ọrụmama lawyer for above 30 years and above te barista Richard Eke ha na-eme ka anyị mata na ụmụntakịrị anyị juru eju n'ime nga many of them nọ ndị suru imi gbaka gbakọ esoghị imi ma ọ dị doredo n'ime be papa ya na-achọghị ikwu n'ụka esoghị imi ndị okwu ha esoghị imi ejichiri ya ile ha ahụ m asị na ya juru eju n'ime nga ma loya jere mbọmụ senior loya si jere mbọmụ nne ndị DPP te judges te ile ha na-egosi na ụmụntakịrị dị innocent many of them are innocent many of them are the head and mashi nọ n'ime nga ndị ta na ya achịkwa na anyị ndị nama mee ndị nama anyị amụ na ha na-ekwu okwu maka ha ha gbaghere anyị n'ala ha nụrụ anyị mee shamba ile ha ha gbara okirikiri n'ọbụ na ọma anyị fụta gwa ha ekite ya lachibe ma m ga-eji onye nya asị na ka anyị jekweje mmeri ha bụ ọdụ ọnụ na n'ọnụ ọbụ na ha nya eji ọnwa nya n'Enugwu Ezike

ma ndị youth nye ha nye ọdụ na asị na ha abịa n'ihe na-ewute dị ha m na ndụ ke ha ụmụnna ha chi na bụ n'ime nga ama nweghị ekwuje gbasara ya maka na awụchibutu ụfọdụ awụchibutu nwaanyị ihe na-eme mema na echini mkpụta so ndị igwe unu nọ wele ndị igwe ndị gọọmenti amakwa nọ n'ọrụ ndị gọọmenti amakwa na unu bụ chief security officers of the villages ma mma na-eme mgbe unu mara na e kere ọrụ eke ọrụ unu bụ ndị igwe na-arụ onekọta village n'ọrụ ndị youth na-arụ odozi obodo n'ọrụ ndị bụ onyishi na-arụ ọrụ dị n'iche n'iche ọha ile ha amara ọrụ ya ọ gara meya oneka eji m ohere nya asị biko ndị igwe unu be m na-arịọ unu aghara adịji eche unu asị na ebe politicians soro na ha asịghị nna amara ihe dị na politics na-aga na-emere biko ana m arịọ ndị igwe ha unu tete n'ụra unu bido ọrụ unu kaka unu ji amara ihe na-eme n'ebe onye isi Ezike Ọba n'ihe anyị na-afụ mgbe m karịrị anyị ma ọgụ ihe anyị na-afụcha mgbe m bụ na from villages more than 10 village ejeghị meeting n'ebe onye isi Ezike Ọba for the first time na anụ ya ma adịghị anyị kwesịghị okewe ana m arịọ ndị igwe ka ka unu tete n'ụra unu ji amara ihe na-eme n'ebe onyeisi Ezike Ọba ndị ji aha na-eje izu be onyeisi ọha ekwesịrị oje izu be onyeisi mgbe ndị isi m matakwara ihe na mgbe ndị isi na-enwe ya na-akpọ ochere azụ na ochere ifu n'iji onwe ya nọ ha ileghachiri ifu n'ebe onyeisi ka m na-afụ na video nwa onyeisi gbalị okwuru okwukwu gba okwuchi ga na afụ na onyeisi nyere ekwu eziokwu ma agba okwugbo ọ fụta anyị fụta ihe a na-eme na ihe abụghị ihe onye isi kwuru ba na-eme ka m na-afụcha ka anyị na-afụcha ma ya bụ ihe na-agbanye amịnye ọ na-evute ọgba aghara n'obodo na ọ naghị amaghị na ọ na mmadụ dị ka anyị nya bụ chief security officers magọrọ ihe na-evute ọgba aghara n'obodo ka na-echi nụnụ agwa unu ka unu rụ ọrụ dụ nụ unu mgbe nyere m ụlọ na-adị m comfortable but home is the best biko ana m arịọ ndị igwe ya bụ gọọmenti jizi organize nọ n'usu unu village security leaders unu echezọla ọrụ unu ndị igwe unu be m na-echi n'ikpenye unu gba ite ka unu jekwu ya ajụmalaka ese ndị a na-ejizi bụ onye isi

a na-akọzi ọtụtụ ndị igwe tee ile ha ma ị ma na nwata tene unubudo igwe ụfọdụ amaghị tene na-auchiri ene ma ọ na-emere onu ma a bịa jụma ya sị na ya na ndị igwe nwere okwu ma ma afọ ka ndị igwe na-eje mitin na mbọ gịnị bụ isiokwu o kere anyị kwu na anyị dọgharịrị adọgharịrị eji m ohere ya asị ndị igwe kakan unu mara ihe na-eme na ebe onye isi Ezike Ọba na anwụ ọganyị na-ekwu eziokwu ma abụ kwuru ekwugbo ọ bụ ihe anyị na-afụ bụ ihe na-emenụ unu ma nne ogenye nụfụ ha ife anyị na-enye menie ịlọ ma a na-anwụ mgbe ọ nọ na-ekwu eziokwu ma a bụ ihe okwu rube a na-eme ma nwee ndị e ji agwa okwu na-abụghị ihe kwesịrị ome ndị a na-etake decision bụ ọmụ aga bụ experience head ndị je na-amonitor ha ọgbaghara so be anyị nọ ndị igwe be a na-ata ụta biko na ana m arịọ arịọshi ike ndị igwe unu tete n'ụra na ndị youth ma youth mara ọrụ ha ma ndị bụ onye isi mara ọrụ ha ma anyị ezemata ọrụ ndị igwe na-arụ ma garị chairman lokal gọọmenti n'aka ma ha ile mara ọ na-eme na-ekere ọrụ eke unu tete n'ụra na ekula ụra unu afụ na ụra ụra kwado osi okwu nwa between ndị ụka na ndị ime obodo very serious one mebe afụma ma asaa ma ọ bụ nke nwanne anyị nwoke bụ Jerome nneta ndị fada edumere ya bịa ndị fada bụ mmadụ isii duru ya bịa be onye isi ma ọ kpọọ onye isi ọnụ n'ihe mere na mgbe ọmụ abụ ihe ihe kwesịrị ekwesị ma ọ na anụ na onye isi nabatagbo he mana ọjị he ji abịa na onye isi sị ya were ọjị he lagharị ga na-ajụ unu ji amara ihe na-eme mbọ m ma ọ gịnị ka anyị na-anụ na na-akwado ọwụchie ọ na-akụta gị esu mee ndị ụka ndị fada na-eji ọkọwa anụ ha n'ihe ọ megidere okwe ndị ụka ma ajụrụ anyị adọbe ndị ụka ba sị okenye mgbe me he lagharị ebe ọ bụ na anabatara ha me he lagharị ba sị ihe e chọrọ ome ha mere na nsogbu adịghị ya bụ na okwu aja mba danụ ndị ụka n'ime obodo ma anyị na-eche na ọmụ egwuregwu egwuregwu osu ọkụ ọkụ nwuru biko ọ dịghị ka ya na-asị n'ene na-ebutere na onye bụ onye ime obodo a sị ya were baịbụl maọbụ na onye bụ onye ụka asị aṅara ma kakan ndị igwe unu jee be onyishi ọ ba adịle too late ka unu mara ihe na-eme ebe ọmụ mgbe mbụ na-enwe ndị a na-akpọ ochere ifu na ochere azụ ma taa ndị ji be onyishi ihe m na-ekiri na vidiyo taa ile ha pụọ mụọ ọnụ ma ya experience afụ m ochere ifu ochere azụ anụghị ọdụ atụ gị bụ onye eziokwu irekwu ure ma ọ n'ikwusi omenala alevuru gị ma today ihe m na-afụ na be onyishi na vidiyo m na-afụcha ene na aba m ene na aba ama m ihe anya na aba na mba ha sida ha si m onu si m onu si awụchikwa eje o nwere omechigomere mkpụ ya esi sikakasị m na awụchila ene

ndị be onyishi Ezikeọba ama m ịmụrụ ike ọgwụ unu nọ na-amasị unu unu jiri ya nwayọọ pipe low na-alụla echi dị ekwu okwu nke Jerome nye na oyifute na ya ọgbaghara n'Enugu Ezike ndị ụka na ndị ime obodo dịka esi okwu amashị unu gba brake n'ihe mfu na-achụ ọmụrụ mmeme ee na na-asị unu ha anya oro na ome onye ọmụgọlunu ndị abụla ndị na-asị unu ji ememe enu ihe na-emenu ji ka agọlunu n'oge ikpeazụ unu watch out ma onye ihe na-ewute anyị ketekete bụ na anyị le ha na-egbe anyị fụmara okwu Jerome ọmụ na ha ile awere ya ọnụ ba sị Jerome ya ghachi me n'ụlọ ụka ha ji ekwugheri eyi ọ lachigbe m mkwugheri eyi kwukweta ugboro ole ma ole ma ole daa na alị n'ifu ụlọ ụka mgbe ile ha arịọ mgbaghalụ

in short agụchitara ndị ha arịọ mgbaghalụ sị ba anyị a unu ma n'Enugu Ezike nwere mmadụ ya bụ onwe megboro nwa agba anyị akpọchizi ọmụ ha onye avụọ ite okwu ọmụ okwu ọmụ gị ka ebute ndị ụka na ime obodo okwu which is Ogbu Idoko me ha ndị igwe ana m asị unu gbalị ọtọ jee na ajụ ma ese ihe na-eme na be onyishi Ezikeọba amaechi kpunye ọ ba adịla too late ma ọ onwe m ha ya chọrọ ome ha ememe ka ya chọrọ ome na-esogbu adịghị ihe anyị afụla anyị wuru ndị be anyị onye na-eche mkpunye na-arịọ ha ile ihe nye bụ udo ha wọ na Ezikeọba onye amị nwee udo ndị be anyị daalụ ala Ezikeọba dị ka adị gugu n'ọdụ ka akpakpara ise